an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani waliɲumandɔn aw ka dolo karamɔgɔ don adama kulubali ka bɔ bi ka kunnafoni damadɔni lase aw ma dolo hukumu kɔnɔna na ani an ka baaraw tacogo la o hukumu kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa min mago b'an na yaasa ka sigi ka dolo filɛ an bɛ cinquième arrondissement kɛrɛfɛ N'i sera yen i ye an wele soixante-quinze treize quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-treize i na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la dolo lajɛli nafa jumɛnw bɛ sɔrɔ a la sabu n'i y'a ta k'a lajɛ hadamaden i ye faamu sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ka sɔrɔ sara ma k'i la dɔnku e kɔni ye ko dɔn ka sɔrɔ i bɛ maaya kɔnɔ mɛ sara ma k'i la k'i bila ka na dɔnku i b'a ye k'a fɔ hadamaden i nana sɔrɔ ɲɛnamaya bɛ cogoya min na f'i k'a ka dɔn porogaramu bɛ cogoya min na ka se ka ɲɛnamaya tacogo porogaramu dɔn foyi t'o ɲɛf'i ye ni dolo tɛ dɔnku o bɛ faamu dolo ale de kɔnɔna na hadamaden bɛ na ka bɛn waati min ma Dolo kumaba wolonwula bɛ yen min bɛ mara kɛ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tile wolonwula ye ka kɛɲɛ ni san kalo tan ni fila o kɔnɔna ye bɔn n'i y'a ta k'a lajɛ maa o maa bɛ na i bɛ na ka sɔrɔ dolo dɔ de bɛ mara la sabu waati foyi tɛ yen min nana ni mɔgɔ bɛ na waati kɔfɛ waati dun maralen don dolo fɛ o de la n'i ma na waati kɔfɛ i tɛ se ka na dolo kɔfɛ i faamunen don kosɛbɛ dɔnku n'i ye maaninfin ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hadamaden kelen kelen i nana bɛn san min ma i b'a sɔrɔ dolo dɔ de bɛ o san mara i nana ka bɛn kalo min ma i b'a sɔrɔ dolo dɔ de bɛ o kalo mara e nana ka bɛn don min ma dolo dɔ tun bɛ k'o don mara e nana ka bɛn ɛri min ma i b'a sɔrɔ dolo dɔ tun bɛ ka o ɛri fana mara bɔn n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e ka kunnafoniyaw bɛ sɔrɔ o bolo o la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maaya kɔnɔ e bɛ lafili I b'a ye diɲɛ baaraw ka ca mɔgɔ caman b'a la mɛ a ɲanen don maa dɔw de bolo a ma ɲa dɔw bolo e bɛ se k'o faamu cogo di bon i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ girin u bɛ taa jamana janw na i b'a ye tunga diyala dɔ la dɔ ma foyi faamu a la k'a masɔrɔ a ka fugariya tɛ dusu b'a la parce que dusukolo de y'a se mɛ a ma ɲa a bolo munna a ma ɲa a bolo dɔnku a y'a ka dolo filɛ sabu kɔfɛla man di bɛɛ la faso fɛnɛ man di bɛɛ la dɔw bɛ yen olu ka hɛrɛw bɛ kɔfɛ dɔw ka hɛrɛ bɛ faso kɔnɔna na dɔw yɛrɛ fana ka gɛlɛya kun ye u bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min fɛ sabu an bɔra k'a fɔ san b'a yira i la k'a fɔ e kan ka baara kɛ nin sira de fɛ kalo b'a yira i la k'i kan ka baara kɛ nin sira de fɛ i ka don b'a yira i la k'i kan ka baara kɛ nin sira de fɛ a b'o cogo la i ka heure b'a yira i la k'i ɲɛsinfan ye yɔrɔ minnu ye bon n'i m'i ɲɛsinfan sɔrɔ n'i taara baara la baara min t'i ka sira ye donc o tɛ se ka ɲɛ e bolo o de la a bɛ baarada fɛn fɛn a ɲanen don minnu bolo bada donc i b'a sɔrɔ u ka sira de don e min b'a la n'i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i ka dolo filɛ i k'a ɲɛ dɔn i k'i ka taasira dɔn sabu bamananw ko ten ko n'i taafan dɔn ko tile tɛ gan i la bon a bɛ nin cogoyaw de la ka taa mɔgɔya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'i ɲɛsinfan don bɛɛ n'i ka sira don bɛɛ ni i taayɔrɔ don bɛɛ n'i ɲɛko don bɛɛ ni i tiɲɛko don o de la ko tɛ diya bɛɛ lajɛlen na munna a tɛ diya i la dolo de b'o ɲɛf'i ye sabu maninfin kelen o kelen i ka dolo i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ effet min jigin e kan o bɛ nafa de e ka nafa bɛ bɔ o de la wa e bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o de la o de la n'i ye dolo ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hadamaden yɛrɛ bɛ yen n'an bɛ jogo damadɔni kalite damadɔni ɲɛfɔ aw ye maninfinw kan maa min bɛ n'a bɛ hinɛ n'a bɛ makari n'a dusu ka magan n'a bɛ maaw dɛmɛ n'a bɛ cɛsiri maa ko la i b'a sɔrɔ o fana bɛ na ka bɛn waati minnu ma dolo dɔw de bɛ k'o mara sabu o bɛ dolo la maa dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ na ka bɛn waati min ma maa kana gɛlɛn don maa kati gɛlɛn don a tɛ hinɛ maa na a tɛ maa dɛmɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ b'o faamu a yɛrɛ la ka dɛsɛ aw yɛrɛ b'a lajɛ ka dɛsɛ o masɔrɔla a nana bɛn waati min ma o waati in de ye nin k'a la n'i ye nin faamu i b'a ta ka mɔgɔw lajɛ sisan i bɛ dɔ sɔrɔ o ye maa ɲɛmaa ye misali la ale yɛrɛ de bɛ maaw lasabali i n'a fɔ ɛɛ alimami i n'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ masakɛw i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ mais i bɛ taa sɔrɔ o dɔ yɛrɛ bɛ yen tellement que a ka minɛnw sigilen don gɛlɛya kan mɔgɔ kati gɛlɛn don bon aw bɛna faamu k'a kɛ fɛn caman ye k'a masɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka a tɛ nin bɔ fan dɔn donc i tɛ nin faamu fiyewu f'i ka dolo de ka lajɛ dolo b'a to i k'i yɛrɛkun dɔn i garisɛgɛ bɛ sira min fɛ k'o dɔn sabu sɛnɛ ka di dɔ la mɔnni ka di dɔ la bagan mara ka di dɔ la nɛgɛlabaara ka di dɔ la kalan ka di dɔ la mɔgɔlakalan ka di dɔ la kunnafoni di ka di dɔ la masiriw baarali ka di dɔ la dɔ bɛ yen o ka ɲi dɔgɔtɔrɔya la dɔ bɛ yen o ka ɲi minizeya la dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ nɛgɛw de bɛ sɔn o bolo ji bɛ sɔn dɔ bolo ji kalitew dun fana ka ca nɛgɛ kalitew ka ca min baara bɛ ɲɛ e bolo i b'a sɔrɔ dolo karamɔgɔ de b'a dɔn e bangena ka don waati min kɔnɔ e ta bɛ se ka kɛ nin ye bon nin faamu ni nin ma na i la an bɛ dɔnni min baara maaw ye k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ kɛ ni gɛlɛya ye sabu bɛɛ lajɛlen ni i ka taasira don nin dalilu bɛ e bolo n'i y'a kɛ i bɛ kɛ nafolotigi ye n'o don se y'a sɔrɔ sɛgɛn banna an ka jamana kan pewu donc a bɛ se ka dɔ mago ɲa a bɛ se ka dɔ mago tiɲɛ sabu e dalilu min b'e bolo a bɛ mara dolo dɔ fɛ bon o dolo dun bɛ yen o dɔ ka dolo jugu de ye parce que dolow bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ an delila ka baro kɛ mais don nataw la an bɛ se a ma o la o misali la an y'a fɔ maa min bɛ yen n'o bangena juma ni tarata dolo nana mara daminɛ o waati kɔnɔ diɲɛ ka gɛlɛn ale ma waati ka gɛlɛn ale ma sabu o dolo filaw olu tabiya ka gɛlɛn ɲɔgɔn ma munna accident bɛ kɛ mɔgɔw ni bɛ tiɲɛ sabu ni dolo min bɛ mara la n'a ka dolo jugu tɛmɛ waati sela u bɛ gosi ɲɔgɔn na minkɛ gɛlɛya bɛ don maaya kɔnɔna na sababu jugu bɛ dayɛlɛ kɔlɔlɔ jugu bɛ dayɛlɛ maaw bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ a waati konin fitinin dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye k'a masɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ o ko kelen ɲɔgɔnna dɔw bɛ kɛ waati dɔw kɔnɔ san dɔw kɔnɔ balawu tɛ bɔ a la aw bɛ se k'o faamu cogo di dolo de bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye o de la i bɛna ye k'a fɔ maa dɔw bɛ maaw mara a bɛ sariya dɔw ta maaw bɛ kuma caya mais i bɛ t'a sɔrɔ maa dɔw fana bɛ na a bɛ mara kɛ ale bɛ segin k'o sariya kelen ta mɔgɔw tɛ fɛn fɔ bon waatiw tɛ kelen ye waati mɔgɔw fana tɛ kelen ye bon o de la ko dɔ bɛ ɲɛ waati dɔ kɔnɔ ko dɔ tɛ ɲɛ waati dɔ kɔnɔ o de la an b'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili to dolo la sariya kelen o kelen n'i b'a ta dolo karamɔgɔw kan k'a jira i la k'a fɔ nin kan ka ta nin waati nin man ka ta nin waati donc n'a ye dolo ko don ba la ale tɛ dɔnni ye dɔnni min ye manamana dɔnni ye dɔnni fɛn o fɛn bɛ yen dɔnni bɛɛ ye sɛbɛ ye dɔnni tiɲɛ bɛɛ ye sɛbɛ ye nka dolo ale ye dɔnniw la masakɛ de ye ale de bɛ waati mara sabu i bɛ dɔnni fɛn fɛn baara i b'a baara waati de kɔnɔ n'i y'a baara dolo kɔrɔ dolo min bɛ yen n'a n'o tɛ ɲɔgɔn ta o siyɛn baara tɛ ɲɛ i bolo a bɛ nin cogo de la o de la ni sariya fɛn fɛn bɛ ta taabolo fɛn fɛn bɛ ta a bɛɛ lajɛlen ka kan ka dɔn k'a fɔ a kan ka kɛ nin waati la o la jamana yɛrɛ fana dolo dɔ de b'a mara dolo dɔ de fanga ka bon a kan dolo dɔ de bɛ yen a kan k'o de nafa bɔ k'o tɔnɔ bɔ o de y'a ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye o ye sigida kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye n'o ye jamanaw ye o la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ka jamana ka tabiya ta maaw la maa minnu bɛ olu ka ko ɲalen don sabu olu b'u ka dolo taabolo faamu olu bɛ ka baara kɛ n'o ye mɛ e m'o faamu e bɛ k'i ka jamana dirize ka taa olu ka sira fɛ o i ka mara bɛ gɛlɛya o de la n'an ye jamana yiriwalenw ta k'a lajɛ an b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'u ka taa siraw don dɔnku u bɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ bɛɛ b'i ka yiriwa siraw dɔn bɔn anw de kan k'o faamu yan n'a sɔrɔ aw ka jamana maracogo la dolo min bɛ ka mara kɛ o fanga ka bon sɛnɛ de la aw ka kan k'a ka ba don o de la minnu y'a dɔn olu ka jamana sira fɛ nɛgɛ de b'olu nafa walima nɛgɛ de bɛ ɲɛ olu bolo baara wɛrɛ t'olu la nɛgɛ ni fɛnw kɔ olu ye ba don o de la o de la jamana dɔw bɛ yen olu bɛ marifa min dilan maa si t'a dilan u y'a dɔn u ka hɛrɛ sɔrɔ sira dɔ ye u tɛ sɛnɛko ɲɛɲini u tɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini u fanga bɛ don yen de donc e kan k'a dɔn e kan k'i ka jamana fanga don yɔrɔ min na nin ye kɔni ye kunnafoni fana dayɛlɛlen ye ka ɲɛsin an ka masaw ma u k'a dɔn an ka jamana fana pour que n'u mago bɛ jamana kura la u k'a dɔn k'u ka segin ka na dolo kɔnɔna na o la dolo de bɛ fɛn bɛɛ mara n'i nana ka bɛn ni dolo gɛlɛn ye i ka tabiya bɛ kɛ i b'i ka ko kɛ n'o gɛlɛya de ye wa dolo min kɛ bɛ k'i ka yɔrɔ mara i b'i ka yɔrɔ nafa bɔ n'o dolo de ye sabu o dolo bɛ nafaw min se ɲɛnamaya ma nafa min bɛ sɔrɔ o la mɔgɔ fana mago b'o la wa ɔ n'i y'an ka jamanaw ta k'a lajɛ an ma wuli ka taa an siri maa si la an ka maakɔrɔw olu tun ko la n'u yɛrɛ ye yan u ye nɛgɛ ɲini u yɛrɛ ye ka kɔlɔn sen u yɛrɛ ye ka jurufilenw dilan u yɛrɛ ye u ma taa maa si ɲini ka n'u dɛmɛ ka lakana sigi u yɛrɛ ye olu denw de ye anw ye n'an ko anw tɛ se ka foyi sigi fo an ka maa dɔw fara ɲɔgɔn kan donc an ma diɲɛ programme faamu an ma diɲɛ tacogo faamu o la dolo de bɛna to aw bɛ nin bɛɛ faamu sabu e ka jamana dolo minnu bɛ k'a mara n'u fanga ka bon a kan e ka kan k'o dɔn k'o taamacogo dɔn an ka maakɔrɔw ye nin bɛɛ de faamu o de la min ye anw jɛ yan o ye sɛbɛnnikɛbaliya ye kun tɛ an ka maakɔrɔw ye dolo faamu o de kosɔn olu ye diɲɛ programme tacogo faamu o de la maaya ka ɲi an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen o bɛ ɲɛ an ka jamana kɔnɔ o tɛ ɲɛ fan wɛrɛ fɛ o de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta k'a lajɛ hali sinankunya a dilanna anw fɛ yan hakili baara de don kodɔn baara de don donc i b'a ye k'a fɔ an ka maayaw an ka mɔgɔkɔrɔw olu tun bɛ ko kalama wa n'an seginna ka na o kɔnɔ hali bi o de la i b'a sɔrɔ jamana dɔw bɛ yen olu dugu jukɔrɔla la i b'a sɔrɔ sanu ni jamanw ka ca yen donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɛgɛfin de ka ca olu ka yɔrɔw la donc nin bɛɛ ɲɛɲininen k'a dɔn o bɛ e bilasira k'e kan k'i ka tɔnɔ bɔ sira min fɛ ni sɛnɛ de ka ɲi aw bolo sabu dolo min bɛ k'aw ka jamana mara o fanga ka bon o de la dɔnku aw kan k'a développer o sira fɛ hakili la jamana dɔw bɛ yen olu bɛ balo feere maaw bɛɛ ma donc olu ta fan de dɔn u y'a dɔn ni jumɛn dolo de don dɔnku dolo bɛ boli maaninfin kelen kan i bɛ jamana min kɔnɔ dolo dɔ de bɛ k'o mara o de la jamana dɔ bɛ yen o sigi man d'i la sabu e ka faden dolo de bɛ k'o jamana mara n'i taara jamana na i t'i ɲɛ sɔrɔ dɛ dɔnku aw minnu bɛ tunga fɛ n'i bɛ jamana min na an weele i k'a fɔ i bɛ nin jamana na a ma ɲɛ e bolo n'a y'a sɔrɔ i n'o jamana tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ bon bɔ nin yɔrɔ in na i ka jamana to o ye dolo min bɛ k'i mara a tɛ ɲɛ ye o de la dɔ bɛ bange mali la yan donc i bɛ taa sɔrɔ ale ka dolo min y'ale sɔrɔ k'a mara mali kɔnɔ dolow bɛ munumunu de donc ale nana ka bɛn dolo min ka wagati ma donc i bɛ taa sɔrɔ o dolo o kɛlen bɛ ka jamana dɔ fana mara a tigilamɔgɔ a ka tɔɔrɔ dan ye a ka se o yɔrɔ la donc n'a sera i b'a ye ko bɛ ɲɛ a bolo sabu i bɛ taa sɔrɔ o dolo in fana fanga ka bon o jamana in kan donc gun sigicogo la i b'a ye dolo fanga bɛ bonya gun dɔw kan ka tɛmɛ dɔw kan mɔgɔninfin fana ka waati sɔrɔ cogo la sabu su bɛ ko dugu bɛ jɛ tilema bɛ na samiya bɛ na waatiw bɛ munumunu cogoya min na e nana bɛn ni dolo jumɛn ka tabiya ye donc o dolo fanga ka bon yɔrɔ min fana na e sigiyɔrɔ b'i yɛrɛ ye n'i taara fana b'i ka hɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔw la bon ko ninnu b'o cogo de la donc mɔgɔ kan ka ɲini k'i ka dolo dɔn i den i b'a bilasira cogo di na n'a ye dolo karamɔgɔ fɛ yen i k'a ka date de naissance d'a ma a b'a dɔn a bangena waati min kɔnɔ dolo min tun bɛ yen o bɛ nin nafa de ɲɛ a bɛ nin tɔɔrɔ de kɛ nin hɛrɛw de bɛ sɔrɔ a la a b'a f'i den i b'a don o kalan sugu la ni sɛnɛ de ka d'a la a bɛ don o kalan na a bɛ sɛbɛn ka bila a yɛrɛ b'a faamu a ka waati minnu ka di a la o bɛ fɔ sabu bɛɛ lajɛlen n'i ka waati ɲuman n'i ka waati gɛlɛn don nin de la aw b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u kɔlɔsilen don ni maaw bɛɛ ye u bɛ gɛlɛya sɔrɔ masakɛ ye coup d'état bɛ k'a la kamasɔrɔ ale de kɔlɔsilen don ni jamana maa bɛɛ ye nafolotigi a ka nafolo bɛ tiɲɛ wali kuma dɔw la a bɛ minɛ ka datugu walima dɔnnibaga a bɛ gɛlɛya sɔrɔ walima a bɛna tɔɔrɔ sɔrɔ san dɔw la a t'a faamu i ka gɛlɛya waati de bɛ yen o bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ala fɛ teriya t'a la dɛ n ye alimami ye o t'a la n ye masakɛ ye o t'a la Donc n'i don i ka waati kolon kɔnɔ i b'i ka gɛlɛya i b' olu kunbɛn o kɔnɔna na donc nin bɛ jamakulu kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛɛ kan ka ɲini k' o faamu k'a fɔ i kan k'i ka dolo filɛ k'a dɔn waati ka gɛlɛn ne ma masaya t'a la karamɔgɔya t'a la ni ala teri o t'a la o la a y'a ye kiraw olu ye gɛlɛya sɔrɔ waati dɔw kɔnɔ a ka dolo gɛlɛnw de bɛ yen nin tɛ wuli dɛ n'i sigala nin na i ka date de naissance d'a ma e min ye karamɔgɔ ou bien e min ye dɔnnikɛla ye an bɛ waatiw woloma ka jira i la ni waati nin sera i ka foyi tɛ ɲɛ a kɔnɔ i bɛ gɛlɛya de sɔrɔ a kɔnɔ donc i yɛrɛ minɛ donc o tɛ dolo ye fɛn dɔ ye ale de waati waati min bɛ yen n'a bɛ bɛɛ lajɛlen mara o la waati nafa ka bon waati kelen kelen nafa dɔ de b'a la tɔɔrɔ dɔ de b'a la donc i ka dolo n'i y'a dɔn e ka kan ka nafa min ɲɛ diɲɛ ye e ka kan ka tɔnɔ min sɔrɔ diɲɛ na karamɔgɔ b'i bila o siraw de kan i bɛ taa o la i ka maaya a bɛ se ka ɲɛ donc n'i bɛ jamana sigi n'i bɛ jamana cakɛdaw sigi n'i bɛ minisiri bondaw sigi i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen maa mara de ka nɔgɔ olu bolo n'a ye baara kɛ ni dolo karamɔgɔw ye u b'a fɔ a ye karisa sigi nin yɔrɔ la o ni o ka kan donc a ye karisa sigi nafolo ko kunna nafolo baara bɛ ɲɛ nin jamakulu mɔgɔw de bolo a tigi y'a kalan kɛ a ka baara don n'a y'o sigi a kunna jamana nafolo tɛ tiɲɛ o la a bɛ taa dɔ bila o kunna ko sabu ko diplôme dɔ b'a bolo a y'a kalan kɛ mais dolo min bɛ k'a mara o t'ale permettre ka nafolo ko ɲɛnabɔ a faamu b'a la mais a n'a ka dolo tɛ taa o baara joli bɛ yen n'o diplôme bɛ maaw bolo n'u tigiw bɛ ka baara kɛ n'a tɛ ɲɛ u bolo sabu olu taara branche min fɛ ani dolo min bɛ k'u mara o tɛ kelen ye a faamuna bon n'o tɛ kelen i ka diplôme i b'a da de a tɛ ɲɛ i bolo dɔ bɛ na o ka baara don hali o ka kalan m'i ta bɔ o b'a kɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛ o bolo voilà i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ yen ale ye directeur ye ko in bɛɛ sɛbɛnnen b'a la mais maa dɔw bɛ duguma a yɛrɛ b'a dɔn o kalannen don n'a ye mais baara in bɛ ɲɛ ale de bolo mais n'a tora k'o dɔw fana bɔ yen ka dɔw bila i b'a sɔrɔ baara tɛ ɲɛ u bolo donc bɛɛ lajɛlen n'i ka dolo don bɛɛ lajɛlen ni dolo in de b'a to i ka baara bɛ dɔn donc maa dɔw bɛ yen jamana kunnafonidi ka ɲi olu bolo voilà bon n'i ye maa dɔw fana bila yen kunnafoniya a bɛ tiɲɛ o tiɲɛni fana ye kɔlɔlɔ min ye yɔrɔ o tɛ dogo maliyɛnw na an ka jamana kɔnɔ sabu kunnafoni fana jɔyɔrɔ ka bon maa dɔw bɛ yen olu ye faso jɔlaw ye a faamuna donc maa dɔw bɛ yen olu fana ɲɛsinlen don jamana taa ni ka seginw olu ka kan ka baara kɛ o de hukumu kɔnɔna na jamana yɛrɛ dilanni k'a cɛɲa k'a masiri o fana ye jamakulu dɔw de ka baara ye donc ni maa minnu kalannen don o siraw fɛ u ka dolo fana ye o ye olu de kan ka bila o ɲɛmɔgɔyaw la ka baara in don olu ma o de la minisiriso fɛn fɛn bɛ sigi nin bɛɛ kan ka sigi nin hukumu kɔnɔna na directeur fɛn fɛn bɛ sigi an ka cakɛdaw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kan ka sigi nin hukumu kɔnɔna na o la an b'a ye k'a fɔ n'i bɛ don baara la i ka papiye bɛ minɛ i ka wolosɛbɛn i ka date de naissance a faamuna si tɛmɛli dama tɛ i b'a sɔrɔ mago bɛ mɔgɔ qualité dɔw de la dɔnni ninnu sigila ten dɛ dɔnni ninnu ma sigi k'a fɔ i si dépassé la i si kɛla tan o tɛ donc n'an b'a ɲɛ an bɛ baara kɛ ni nansaraw ka cogo ye an k'a dɔn k'a fɔ nansaraw bɛ ka baara kɛ ni kodɔn jumɛn ye nin y'o gundoba de ye donc n'i ye maaw ka papiye lajɛ min kan ka se ka min kɛ n'a sɔrɔ e mago b'o jamakulu de la i b'o de ta donc si dépassé ni si ma dépassé o t'o la n'a ye nin tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ye nin faamu mɔgɔw tɛn'u ka datiw yɛlɛma bilen parce que ni dati yɛlɛmana e bɛna dati faux di i ka dolo tɛna dɔn donc i bɛ taa bila yan